iomlán scriosta tar éis so tá mise cheana féin ag an áit sin so beidh orm just bheith maireachtáil tríd an fuinneamh atá agatsa is ag brath ortsa le mé a choinneáil i mo dhúiseacht anseo mar caite ón taisteal uilig a rinne mé inné so yeah ní bheidh mórán le rá agam inniu.
Is rud é seo anois go bhfuil duine amháin go hiomlán scriosta i achan seachtain anois. Tá muid just chomh gnóthach seo agus sin tá muid just caite ar ár ndroim, we're just flat on our backs. Is caint faoin lad a bíonn ar droim s'aige go minic, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, dé mar atá tú? Yeah, bhí mé go maith to be honest go dtí like dé hAoine ar maidin agus chuaigh mé agus bhí mé réiteach bricfeasta

Bhreathnaigh mé amach taobh amuigh agus bhí just dhá chut just going at it. What? Agus yeah bhí siad just ag rideáil, dhá chut ag rideáil, amuigh taobh amuigh. Agus bhí mé like ok domhan I understand nach bhfuil mise ag fáil aon action agus nach bhfuil aon suim ag aon bhean ionam faoi láthair. An gcaithfidh muid é a sáinn seo in m'aghaidh is mé ag réiteach bloody frickin coffee ar maidin. Please.
Oh kind of like the the X-rated version of Aristocats uh, a bhí agatsa taobh amuigh de the you know Disney uncut a bhí taobh amuigh do Dax. sin sin crazy sin mental mm, go bhfuil sin taobh amuigh like i do ghairdín like nó ar an sráid. Yeah, just ar sráid taobh amuigh den fhuinneog seo, like, it's just a driveway, like, you know, like,

Oh my God. Míle maith. Áine, inis dúinn anois faoin saoire. Caith mo, tá mo Gary Fáil amach anois, an gasúr fad. Feicim go bhfuil do lámh nocht go fóill agus tú ag teacht ar ais. Bhuel, ní raibh mé ann le Kivian. I thought he would, I thought he would post it. I thought he would send it. Oh man, what an epic.
Nó bhí mé i Sevilla sa Spáinn le mo mham, mo aintín agus mo chol ceathar 'cause bhí mam 60 i mbliana so bhí girls trip againn. Ah galánta. Iontach deas, bhí an aimsir foirfe, 27 céim achan lá. Chuaigh muid go Cádiz ceann de na laethanta le dul ag snámh agus bhí mol mór bia deas againn. Dáiríre, bia, go leor den bhia ní chuirfeadh sibhse lámh air but you know Tá mise sásta triail a bhaint as rud ar bith.
Tá mise like famously an is breá liom a baint triail as aon rud atá os mo chomhair. Céard a bhí tú ag ithe? Just like sliogéisc éagsúil agus um. Oh hell yeah. Like mol mór yeah cineál éagsúla iasc nach raibh triail bainte agam as cheana like tá cuttlefish chomh blasta. Oh yeah yeah yeah. Tá sé cosúil le calamari ach níos deise. Delicious. I James is like mm. No bhí ceann Mary am hana. Bhí frae ceann Mary am hana mé all bhí Energy One. Yeah that's what was a road trip agus dús me I'm on my holidays so in chéad stop for mud slé bricfosta fu me sin me mós agus ceann Mary. Bhí sé go chama like 10% go budget go an chéad stad

Ní, ach níl an taithí seo agamsa leatsa ar chor ar bith, am ar bith go dtéann muidne fá choinne dinnéir le chéile achan uair. Cad? Fish and chips please? It's Achan uair.
'cause sin an béile is fearr liom but má tá mé aon áit eile, like chuaigh mé, chuaigh mé, nuair a bhí mé thíos ag Other Voices chuaigh mé féin agus mo chara Kyle, chuaigh muid chuig em Out of the Blue, bialann atá thíos sa Daingean agus an rud atá ann ná Athraíonn an biachlár achan uile lá agus níl ann ach cad é rud a tagann isteach ón fharraige basically like cad é rud a bíonn ar an bhád so bhí like like flounder ná ná plaice ná like rudaí atá bhí like kinda na na flatfish sin or whatever againn bhí sé unreal so yeah no is breá liom sin a dhéanamh eh It's just that de ghnáth. Also, de ghnáth nuair atá muid ag dul amach le chéile Áine, it's ar oíche amach. So de ghnáth it's like it's it's like Usually Supermac's wrap a bhíonns ag Hugh nó Yeah, dar dar dar le James, it's like ní itheann Hugh ach amháin chicken fillet burgers, like do you think Yeah. that way? Oh, Hugh agus a chuid snack boxes. Och.
sa Conradh. Aithnigh, aithnigh. Nom nom nom. Nom nom nom. Ach déarfainn like tuna tartare, an mbeadh sin agaibh. It's like iasc amh, but tá sé chomh blasta. Bhí sin, like thiocfadh liom sin a ithe achan uile lá. Oh yeah, céad faoin gcéad. Tuigim cad é tuna, ach ní thuigim cad é tartare. Tá cosúil le sushi. Gearrann siad suas é amh agus tá sé measctha le avocado de ghnáth agus tugann siad sórt crackers duit le é scúpáil.

Tá sé nom nom nom mar ar Q. Yeah, tá sé Yeah, I know, yeah, like, tá me, like, is maith an trade wants is be a weird, like, like, ní me sa rank, like, di me snails, like, frog legs, and all that shite, like, ach, like, I don't know, like, rudí nach bhfuil cooked

Do you know rud a ndéanann muid James? Déanann muidinne like 'cause thig leat fáil like platters ollmhór thig leat fáil agus like tugann siad like sampla de basically achan rud duit whatever agus déanann muid rud agus you're 'cause 'cause is é mise agus Áine déarfainn achan uile rud atá ar an bpláta but má fhaigheann muid like ceann amháin de gach ceann duitse agus beidh tú in ann baint triail as achan ceann le feiceáil cén ceann is fearr leat. Agus thig linn dul chuig áit go bhfuil like ramen acu chomh maith so nach bhfuil tú go hiomlán just you know nach bhfuil tú just ag brath ar bheith lán ó sushi muna dtaitníonn leat. Sorry, tá seo cosúil le go muid ag éirí like ár páiste lá chomh maith agus iad like you know like like like rudaí s'acu a fheabhsú like no is féidir leat like giota píosa beag just a bheith agat agus ná bí in óga beidh Mamaí agus Daidí ag iarraidh rud iomlán so ná bíodh imní ar bith ort. Agus má bhíonn plaic amháin agat tabharfaidh muid thú fá choinne ice cream ina dhiaidh. Yeah.
Murphy's ice cream though. Caithfidh a bheith Murphy's ice cream. Ó yeah yeah yeah. Yeah ok.
Ó agus an hot chocolate sin, an Aztec hot chocolate a bhíonn acu, bhfuil a fhios a'd, bhfuil, bhfuil a fhios agatsa faoi seo?
No, ach bhí mise ag cuimhniú ar ehm gaile agus bhí mé Mm. ag cuimhniú ar Murphy's ice cream and then Murphy's a pub.

i cocktail glasses a ól like níl aon spunóg. Cosúil le Bloody Mary nó rud éigin mar sin. Beo nach ea, níl aon, níl aon spunóg leis. Is é duit bheith ag cuimhniú just sin é. Is é dá chuirfeadh tú an brown soda bread ice cream síos i Guinness agus dá tasteáilfeadh tú é. Is é like this is a new flavour agus Murphy's má tá siad ag iarraidh seo a thóigeáil uaim agus má tá siad ag iarraidh ainm dhó, taste of the trá.

So like álainn tú and it's mothaíonn sé like bhfuil do chinn just chun to like pléascadh leis like chili um, agus cinnamon an bhfuil like eh, cinnamon agus like cardamom agus like um oh Nelson Kane na cinní eile but like mothaíonn se like it's a costa coffee basically or whatever it's a costa um coffee like on Palestine but the Russia agus Rio whatever where it literally just like current to the line spices they the road and it's oh chomh chomh deas chomh chomh Ní deas. raibh a fhios a'm go raibh tú chomh like artisanal le do chuid blas i mbia.
Dáiríre nuair tá mé like ag déanamh stuff domh féin tá mé an-simplí whatever like is cuma liom like as long as so long as go bhfuil rud inteacht i mo bholg tá mé sásta but like no íosfaidh mé aon rud tá mé like ba bhreá liom a bheith an-picky ba bhreá liom like gan ithe ach chips like sin an rud amháin ar d'ith mé nuair a bhí mé níos óige. Agus anois tá mé like no caithfidh mé baint triail as achan uile rud. Ar Bhuel, bhog tú go Baile Átha Cliath agus d'éirigh tú iontach adventurous. Bhuel no an rud a tharlaigh was gur bhog mé go Leitir Ceanainn agus bhí mé ag teach mo chara an t-am ar fad le haghaidh dinnéar agus bhí sé ag déanamh, bhí máthair s'aige ag déanamh glasraí an t-am ar fad like níor ith mé glasraí like seo, seo cé chomh holc 's a bhí sé, níor ith mé aon ghlasraí ach amháin like prátaí agus eh bhí.

Inné, bhí mé ag caint le le gang agus táimid ag caint faoi déanamh saoire go dtí an Spáinn fosta, le dhul chuig Marbella. An féidir leat guess a dhéanamh cén fáth a rachaimid go Marbella? Stag. Go dtí No.
Eh. Tá rud éicint le déanamh le peileadóir ann. No.
Umm, tá Beidh tú ag canadh i gcór thall ansin. No, that was uair amháin, award winning choir singer Jimmy Gilly Carr. Gas. Netflix documentary teacht gan mhoill. Marbella, an bhfuil Bohs ag goil ann le haghaidh pre-season nó rud éicint? No, Marbella though imagine, sorry bheadh sin class craic. No, ní hea. Bhfuil tú dul le curry cheese chip a bhlasta ansin? Definitely not. No.
Tá sé i bhfad níos náireach ná sin.

agus bhí muid ag caint faoi ag dul isteach chuig an árasán chun an cluiche a chríochnú like ar an sorry tá aon duine ag goil ag amharc ar an ar an ar an pheace chuig Be Real S agus muid ag taifeadadh seo agus ag an fheiceáil Áine agus James ag an am céanna ag iarraidh an ceann pictiúr a ghlacadh. Getting that shot.

Cé chomh fada is a dtóigeann sé cluiche DnD a imirt?
Braitheann sé. So corruair bíonn siad like tá cinní imeartha agam atá like ceathair like dhá uair ar fad go imir agam atá like ceathair ná cúig uair ar fad. Tá cinní is like glacann tú saor like briseadh like rinne muidinne like lá iomlán dó uair amháin and it was like bhog muid chuaigh muid go dtí an teach I think gur thosaigh muid ag like a dó dhéag chuaigh muid ar aghaidh go dtí like a ceathair, ghlac muid sos and then chuaigh muid ar aghaidh ansin go dtí an cuid eile den oíche. Ach mothaím, an dtarlóidh seo, má imríonn sibh an oiread sin DnD go rachaidh sibh uilig craiceáilte agus déanfaidh sibh dearmad cad é an fíor-shaol atá amuigh ansin mar beidh sibh chomh consumed leis na scéaltaí fantasy seo.

so tosaíonn sé Tá tú a dhéanamh i i.
lá amháin ina iomlán. na extended editions ar fad. Tosaíonn sé ag a deich a chlog sa ar maidin, deich a chlog ar maidin ná a haon déag a chlog ar maidin agus críochnaíonn sé ag like a haon a chlog san oíche. Bíonn arís bíonn briseadh ann idir na na na scannáin ar fad but yeah. I think gur mhaith liomsa sin. Ní fhaca mise Lord of the Rings riamh like. What? What? No, no. Ah, Ní fhaca mise an James. bealach uilig tríd é. Dath i gcónaí déanaim iarracht What? suí síos tríd an rud uilig agus éirím chomh bored in like an dara see tá na extended editions ag Dad anseo sa bhaile so I Oh, suppose well, leath bealaigh tríd na. an dara ceann éirím chomh bored I'm like ugh. I, I would say ná thosaigh leis an extended edition because that's cúig uair de scannán. Like, do you know, like that, like caithfidh tú bheith saghas, you know, go hiomlán Yeah, I gafa leis. mean Like, Just. déan, déan na gnáthchinn ar dtús and then má tá suim agat ann then déan na extended editions. I Do you just think know? go bhfuil Harry Potter níos fearr but níl muid chun an co- an argóint sin a thosú.
I just think you're uncultured. Eh, that's- I think So she's in- unnecessary. Yeah, no, I think it's necessary. Eh, but yeah, sin, sin an, eh, sin an plean atá againn anois. So, ag pointe éigin sa samhradh, Tá muid ag iarraidh an saoire seo a dhéanamh and I think tá like na saoirí atá mé ag iarraidh déanamh an samhradh seo tá siad I think bhfuil siad an-cosúil liomsa but like ní bheinn ag iarraidh ní bheinn ag moladh iad chuig aon duine eile. Like tá féile ollmhór emo slash skateboarding i Manchester anois ag deireadh mí Meithimh agus tá mé ag smaoineamh ar dhul don lá amháin, like ar an Domhnach, feiceáil na emo bands ar fad is fearr liom sa domhan ar oíche amháin and then ag dul síos go Londain agus feiceáil an banna amháin atá ag imirt, atá ag seinm ar an Satharn nach bhfuil mé chun fheiceáil ar an Domhnach i Manchester. Em. so, but I can't really sell that to anyone. Ní maith liom gan a bheith like le aon duine being like, oh yeah, Mé just rá thiocfainn leat but ní dhéanfainn ceann ar bith de na himeachtaí sin just rachainnse ag baint sult as a gcathair. But this in Manchester agus tiocfaidh mise na bhaile like le súilí dubha agus like you know lámh briste agus like caithfidh tú waiver a shíniú le gáil isteach like like caithfidh tú like uh like le rá like níl mis ní ní dhéanfaidh mé aon locht ar ar an féile seo. Má thugann duine like tattoo duit de thimpiste. Yeah well I think it's cos go bíonn sé istigh in like warehouse ollmhór agus bíonn like skate parks timpeall ar an rud um so más rud é go bhfuil tú glacadh do skateboard agus má thiteann tú then ní féidir leat really rá gurb é sin an locht ar like you know thig leis sin tarlú do aon duine like thig leis sin tarlú do aon duine but ag an am céarna then ciallaíonn sé má tá tú istigh i mosh pit ná má tá tú istigh i slua ollmhór agus bíonn daoine ag ag caitheamh iad féin as an as an stáitse go mbeidh Aha. um yeah rock and roll baby Rock um on! Rock on. yeah but I think ó mo Dhia liom féin I think f- ag an phointe seo tá mé just ag gabháil a dhul liom féin um agus like árasán beag a bhúcáil i Manchester and then ná caith aon am istigh ann just esta caith na maoilí basically. Sounds like such a fun holiday.
Domhsa! Domhsa it'll be the best, it'll be the best holiday ever. It's Each like to their own. It's like ra- Tá mé actually, tá mé ag iarraidh léamh amach na ainmneacha do na bannaí seo cos you're gonna be like these aren't real, like ní ní hé seo fíor bannaí cheoil.

harm's way, incendiary, teenage wrist, gouge away, sweet pill, I'm telling you. Seo just like sampla eile do nuair a dheireann Hugh bannaí nach bhfuil fhios againn and it just sounds like yeah focail randamach caite le chéile nach bhfuil aon bhaint acu lena chéile riamh. Bhuel, bheadh imní air anois dá mbeadh sé ann.

chart a chur isteach de na albums is fearr ariamh so actually beidh a fhios ag na éisteoirí roinnt de na daoine atá sa liosta seo. Sílim go bhfuil sé actually go bhfuil moll mór de na halbaim an-choitianta. Ag an na genre nach bhfuil.

Yeah, same with. Tá albaimí ann gur aontaím gur cheart go mbeidh siad ar an liosta sin ach níl a fhios agam san ord a bhfuil siad agus fosta tá cúpla ceann a bhfuil mé like cén fáth a bhfuil an albam seo air? Agus also tá cúpla ceann níl a fhios agam cén fáth nach bhfuil albam ar an liosta. Ehm, but do aon duine a chaill an top ten, bhfuil an top ten agatsa ansin, Áine?
Tá. Obviously ní rachaidh muid tríd achan uile albam mar go bhfuil céad ann agus sílim nach mbeadh am againn agus ní bheadh suim ag daoine sin a chloisteáil ach an chéad deich ceann bheadh siad uilig sort ar eolas ag daoine is dóigh liom. So actually bhí ortsa cur i gcuimhne domhsa uimhir a haon No an ceart dúinn toiseacht leis uimhir a deich. Uimhir a deich yeah you gotta do the descending order yeah. Tá muid dul ar ais tá muid dul ar ais. So tá muid ag toiseacht leis uimhir a deich well just ní shílim gur ceart go mbeadh Beyoncé sa top ten that's just my opinion but. But ní maith leat Beyoncé though you're just you just. No well is maith liom Destiny's Child agus is maith liom stuff an-luath Beyoncé but níl mé chomh craiceáilte faoin stuff úr. So Beyoncé le Lemonade. Just go on

Agree to disagree. Yeah. Uimhir 9, bhí seo agam féin is mo dheartháir ag fás aníos, Nevermind Nirvana. Yeah.
Sílim gur fiú dó sin a bheith ar an liosta. Yeah. Fiú just don cover art, tá sé i gcónaí dul a Iconic. bheith ar cheann de na cinn is fearr go bhfaca muid riamh. Mhm. Um, ceann an, Iconic. atá an-ábhartha faoi láthair, Back to Black, Amy Winehouse, i ngeall ar an scannán úr. Yeah.
Céard, an síleann sibhse gur ceart í bheith sa top ten?
Yeah, tá sé suimiúil le daoine mar sin. It's like í féin agus daoine ar nós like Jeff Buckley agus um, na, na, na daoine atá mar sin atá chomh you like aonarach, like níl like, ní raibh aon duine eile ar nós Amy Winehouse eh, Yeah, an ag an am sin. So, right. um, and I think fosta le halbam tá sé an tábhachtach an comhthéacs an albaim a chur in iúl agus tú like ag cur an rank le chéile, you know cén dóigh ar tháinig seo le chéile, cad é a tharla ina dhiaidh, like faoi an duine sin or whatever. So I think i dtéarmaí like íocónach then yeah absolutely caithfidh tú a rá like you know cause níl a fhios agat like samhlaigh cad a mbeadh déanta aici dá raibh sí go fóill linn. So. Agus I think bhí sin more part don you know don réimse dó you know it was like an an impact ar an chultúr which is actually an fáth go gcuireann an ceann eile ina dhiaidh seo uimhir a seacht go gcuireann sé isteach orm an méid sin because uimhir a seacht is Good Kid Mad City le Kendrick Lamar albam atá mé gafa leis, tá mo chroí istigh ann, ach ní raibh aon léiriú dá To Pimp a Butterfly ar an liosta, albam atá like, a won like Pulitzer Prize, as in like bhuaigh sé gradam mór litríochta de bharr ar cé chomh cumhachtach is cé chomh láidir is a bhí sé agus an rud a tharla ag an am go raibh sé ag an am céanna le you know BLM agus rudaí mar sin like nuair a bhí sin go mór i mbéal an phobail agus you know an albam cumhachtach seo agus níl sé even fiú ar an liosta agus tá albamaí eile ar an liosta that probably déarfainn nár cheart go mbeadh ar an liosta umm so yeah I mean is breá liom is breá liom Kendrick Lamar is breá liom Good Kid Mad City but I just think leis an cheann sin it should have been To Pimp a Butterfly
Ok. My hot take.

dhá albam aige ar an liosta, níl ach cúigear I think?
Beyonce tá beirt aici, Beatles tá beirt acu, Prince tá beirt acu agus Radiohead tá beirt acu agus Stevie Wonder so. Sílim go bhfuil sin tuillte ag na daoine eile, yeah.
Caithfidh anois go bhfuil tusa iontach sásta faoin chéad cheann eile seo, uimhir 5 Blonde, Frank Ocean. An mothaíonn tusa mar fan go bhfuil an cúigiú áit tuillte aige?
Yeah, yeah, I mean nuair a amharcaim ar na albaimí ar an dá taobh dó, like na albaimí atá ó haon go dtí ceathair agus na albaimí atá ó sé go dtí céad, like tá mé sásta leis an áit a bhfuil sin. Like obviously tá mise an-chlaonta mar gurb é an albam is fearr liom riamh but, well, actually, I think b'fhéidir bhí mé ag éisteacht arís leis an cheann atá ag uimhir a haon and I think it's it's tá sé an-ghar idir an beirt acu. Tá tá albam eile ar an liosta atá I would say tá like trí albam atá mé like go hiomlán gafa leo agus tá mé le like like blianta is blianta. Um, an ceann atá mar uimhir a caoga a dó which is Voodoo le D'Angelo, Blonde atá ag uimhir a cúig agus um, ansin uimhir a haon agus níl mé ag iarraidh a spoileáil oraibh uilig. But yeah, no, I think go like obviously domh fhéin it's my personal like uimhir a haon ná uimhir a dó but yeah, I think sa comhthéacs seo fair enough. Sílim leis an chéad ceithre cinn anois gur cinn iad go raibh daoine ag súil le bheith san áit sin. Like they're an they're an obvious choice. Um Purple Rain, Prince and the Revolution ag uimhir a ceathair. Yeah. Abb Abbey Road, The Beatles uimhir a trí. Thriller, Yeah. Michael Jackson ag uimhir a dó. Like bhí a fhios againn go mbeadh siad sin sna háiteanna sin. Mhm. Go bhfuil siad just chomh standalone is íocónach mar Mhm. albam. Is chomh cáiliúil.
Yeah. An aontaíonn sibhse leis an leis na na roghanna sin?
Yeah, and I think and aontaím leis Yeah. an leis an ord fosta like I definitely Yeah. think go bhfuil like the I think sin an sin an rud a bhíonn an an méid is mó conspóid ann leis na rudaí seo is é an t-ord a dtagann rudaí isteach ann le chéile. Um but um no I think like bheadh sé craiceáilte gan rudaí ar nós Abbey Road ná Thriller a chur chomh hard ar an liosta sin. I mean, literally na albaimí is cáiliúla riamh. Yeah. So, like, ní féidir. Agus, like, dar, like, ní amháin an an ceol, but, like, d'athraigh siad, you know, pop culture na chórán sin, in na album sin rudaí, like, yeah. you know, like, na Beatles rinne siad boy bands, basically, like, creation mm. sin, agus sin, like, like,

defining dom, mise ag fás suas, whatever. Agus bhí mé ag éisteacht arís leis inniu agus tá sé doiligh a rá nach bhfuil sé tuillte ag, ag an áit sin. Like, bhí sí fiche trí, bhí sí i ndiaidh leanbh a bheith aici, bhí sé you know you know rinne sé taifead air i teach Bob Marley a like you know tá an méid sin agus na daoine a d'obair ar an albam fosta you know tá tá like grúpa ceoltóirí a cuirtear na na Soulquarians orthu and it was just basically na daoine seo ar fad like ar nós cineál like na na J Dillas agus na na Roots agus like na na ceoltóirí seo a chuaigh le you know impleacht ollmhór a dhéanamh ar hip hop agus rudaí mar sin agus bhí seo mar páirt den rud sin and tá sé just really, like rinne sí seo agus ní dhearna sí album really ina dhiaidh sin choíche arís ehm so yeah no tá sé ní ní cheapfainn go mbeadh sé argóint an-doiligh le dhéanamh ehm nach bhfuil seo chomh maith is atá sé ná bhfuil sé chomh hard. Go bhfuil sé uimhir a haon. I think bhfuil sé just, yeah, Rud éigin a sheasann amach domhsa anseo atá kind of craiceáilte ná go bhfuil John Legend ar an recording seo. Yeah. Ní raibh sé aitheanta ar chor ar bith ag an am sin, it was just um backing band like unknown pianist, bhí seisean just really sa chúlra. Caithfidh go raibh sé iontach óg. Yeah, ó bhí, like, tá na daoine a d'obair ar ehm ar an ar an albam sin was like crazy. Like má má amharcann tú fiú like rinne siad tour like dá an albam or agus na opening acts a bhí aici was Outkast, Busta Rhymes agus The Roots like. Like Oh my God.
like samhlaigh like go bhfuil tú ag dul ag an gig seo agus sin na support a bhí agat or whatever agus you know agus tá siadsan ar fad ar na liostaí sin fosta, like i ndóigh amháin nó i ndóigh eile ehm agus yeah I think it's album go bhfuil just an méid sin impleacht aici ar ehm ar ceol ina dhiaidh like ó eh go háirithe hip hop agus soul agus rudaí mar sin ehm tá mé just yeah tá déarfainn go bhfuil sé tá sé an-doiligh le rá. nach é an albam is fearr riamh. Ach sin mo hot take. Sin mo, sin mo, the hottest of hot takes atá agam. But yeah, I think, lads, I think gurb shin é. I think, I think go gcaithfimid, tá, tá, tá ar James gabháil amach sa field anois so caithfimid, caithfimid é a ligean saor. Céard a dhéanfas mise faoin ceol? I think ba cheart Adele a bheith beag níos airde. Sin do hot sin do hot take. I think think Gareth Met Fleetwood Mac rumours sa chéad top ten. No, I think ba cheart mo Adele's top ten. James cad a cheapann tú?
Album sin. Like tá mud fós like i cás na ceol sin way Adele. Like what's who Brucey Dortmund sa semi-final sin Champions League chuaigh siad isteach sa dressing room tar éis agus bhí siad like never mind I'll find someone like agus bhí siad going mental agus honestly má bhuann muid cupán ariamh tá mé ag tabhairt speaker isteach sa friggin dressing room agus tá mé chun sin a chur blaring

gortaithe arís, agus achan uair go ndeirim droch rud faoi Taylor ar an bpodchraoladh seo, tá cupla cara atá againne atá really gafa léi agus bíonn siad pissed off go bhfuil sin ráite agam, so caithfidh mé just mo bhéal a choinneáil druidte inniu.
I think bhfuil siad crazy. that's my that's my hot take I think like you know I agree. yeah I think was crack as Russian I think like nach bhfuil siad that's top 12 it's ridiculous yeah you're, do, you're doing well James Maith thú. Seo mo hot take, tá an production níos fearr ar an albam eile, ar like an céad version do ná an an ceann úr, an Taylor's version. Tá an production ar an ar an Taylor's version saghas lag agus tugann sé seo ar shiúl giota beag den den cumhacht atá ag na amhránaí sin. I think gurb é an albam is fearr atá aici but I think ar phioc siad an I know cén fáth gur roghnaigh siad an an version sin. but I don't think gurb é an version is fearr den albam.
Umm. Bhuel, like, like, sa Top 100, déarfadh tú go bhfuil basically na hamhránaí ar fad justified, ach b'fhéidir go mbeadh argóint ann le cén albam thóg atá ann. Cos it's personal preference atá ann basically, you know? In ord gur cheart dóibh a bheith ann, sin an rud a bheadh daoine ag iarraidh sort of spraoi thart leis.
Bhuel, like, say no, like, like, tá Drake air,

like gur cheart go mbeadh muse níos airde ar an liosta, like sílim gur cheart go mbeadh Joni Mitchell agus Carole King i bhfad níos airde ar an liosta ach sin just mo taste, I think gur cheart go mbeadh Pink Floyd, Dark Side of the Moon i bhfad níos airde ar an liosta ná uimhir 28 but tá achan duine chomh difriúil, I mean tá David Bowie in uimhir 24 le Rise and Fall Ziggy Stardust. Sin ceann de na halbaim is fearr liomsa. So sin gur cheart go mbeadh sin i bhfad níos airde. But look, ní le dig is squisha le gomarach an aird. Tá sé cosúil le bell curve nó im nuirta Jenny an artist.
But like le Scorpion like tá nice for what tá mm -hmm. I'm upset God's plan non-stop it's pretty pretty hot and heavy with absolute tunage.
I think an rud is tábhachtaí ná go bhfuil fhios againn go definitively go bhfuil Kendrick Lamar níos fearr ná Drake. That is that is an rud is sin an Hey, rud is. is tábhachtaí domsa ná tá Metro Boomin chruthaigh sé an rud. BBL, baby Drizzy!
BBL Drizzy. I was like, faoi tra faoi Drake. And on that note, Ar an nóta sin, as uh, on that, on that high note, go raibh maith agat James Mitchell. BBL Jimmy.
No! Níl tú ag iarraidh bheith nasctha le sin, that's an rud, that's an rud. Sin teideal an pod though. Má cheapann aon duine go bhfuil BBL agamsa I'd be very flattered because I just got a long back. Bella brá

Sin é don eagrán seo de Na Seansálaithe go raibh maith agat as ucht bheith linn arís an seachtain seo. Faoin am seo an tseachtain seo chugainn beidh sé mar an eagrán roimh mo bhreithlá so beidh oraibh a bheith iontach deas liom an tseachtain seo chugainn please tá mé tá mé chomh chomh sensitive tá mé tá mé tá mé tá mé ag dul a bheith 27.

Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sí mar Áine Weir ar Instagram, Áine Weir ar Twitter agus Áine Weir ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sé mar Flathartach ar Instagram, Flathartach ar Twitter agus Flathartach ar TikTok. Agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá mé mar Hugh Carr Here ar Twitter, Hugh Carr Here ar Instagram agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Aon rud eile go gcaithfimid a phlugáil anois sular téann muid?